Ole! Ọcha. Ọcha. ndewonụ ụmụ igbo niile ndewonụ afa m bụ maazị cms nnakọ maazị otu aka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara unu igbo cnn anyị makwa n'obi na-ewetara akọ nke taa gwagazienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị ekwentị iphone 13 apụtala o site na ihe ndị anyị nụ n'aka ndị nta akụkọ anyị e mere ka anyị mara na ekwentị iPhone 13 ọhụrụ a bụ ọgbajiri igwe kpọọ ya nkụ mhm. ọ bụ ekwusịa ọ gwụ na fon iPhone 13 a bugasị ọtụtụ ihe dị iche iche n'ime ya ndị gụnyere ezigbo kamera eji ese ndị mmụọ foto mhm. klọkụ eji ama oge Jizọs ga-abịa ọzọ mhm. iPhone 13 a ga-agara gị ozi niile nọ n'ụlọ gị Walking talking. Mhm, mana eziokwu nụ. Ikide ekwu. ọ nakwa akpọlite onye nwụrụ anwụ n'ọnwụ The resurrection of the dead. Mhm. Gịnị ka ị na-ekwu? Yes. Ha ma ihe ha lụrụ. nke kasị nke bụ na iphone 13 a na-akpọ onye nwe bụ jizọs kraịst direct n'ekwentị ya Hey. Mm. Hey. Mm. Oh. e mere ka anyị mara na iphone 13 a dịkwa very expensive Hey. ọ bụrọ fon a rụrụ for the poor masses Ọ gala ọnụ. Mm, ọ gala ọnụ. Fon Yes. ndị ndị a gasị. O kwesịrị ịgala ọnụ. Ọ gwa- ah. a gara n'ihu yọọ ndị slay queen ụmụ nwa highway ụmụ ọma ọsịsọ ka ha sere aka na ihe gbasara iPhone 13 a biko mhm, eh, biko mhm. maka na ụmụaka St. Michael's Aba na ụmụaka Computer Village Ikeja akpaala nkata ịra hmm. unu ka ice cream ndị Coldstone e nweta mmadụ hmm. gwara apịtị mraja e nweta mmadụ ee eh? mraja kpọtọ nkwọtọ nkwọ hmm. ya bụ na ha ga-arụ unu ihe asarara mmadụ ime ọkụ maka iPhone 13

ka ọ ga ihe tinka kụrụ pan ya wụ na ọ ga-akụ gị ihe ka ụmụazị hmm, ọ nọrọ kakwara ibe otu ọ ha n'ọnụ si kwuo ya otu o si dị eziokwu anaghị akọ anyị akọ eziokwu ka anyị ji wee biri eziokwu ka anyị ji biri eziokwu ka anyị ji wee mara gịnị ka ị na-ekwu maka ebe anyị etu ebe mmụọ ya pụtara ọhụrụ ebe mmụọ ya mmụọ anyị nọ mana eziokwu maka na iPhone 9 pụtara ebe a taa afụ iPhone 10 pụta ebe a nwuru ọkụ iPhone 11 apụta hmm. ebe a ka a na-agwara apịtị nke 12 pụtakwa

mana ị ma na kịta ka ebere kịta ndị mmadụ akpọrọ n'ofe onunu hmm. ịbazi ịma e kechara gị akpọrọ katọn sị gị na fon kelesị gị ife ndị Ikeja na-eme n'aka ọrụ fa ah. gwa ife anụ agwa ife anụ na wụrụ ife anya akawacha ọ bụrụ ka ọ ha n'ọnụ iti ya frejid iti ya frejid iti ya frejid o rejiela maka na agbanyeghị ihe niile na-eme na obodo anyị bụ naijiria arụ kwọ nwa ka na-emekwa imirikiti imi ndị mmadụ ka na-asọkwu asọkwu imirikiti imi ndị mmadụ ka na-asọkwu asọkwu ebe ọtụtụ ụmụ ikoro na ụmụ agbọghọ na-eri nsị on a daily basis hmm. Hmm. e nweela otu nke pụtara ọhụrụ nke na-ewuzi ugbu a a na-akpọ celebrity tattoo n'olu bekee site na ihe n'aka ndị nta akụkọ anyị e mere ka anyị mara na celebrity tattoo pụtara mmadụ ise isi mmadụ ibe ya anya mmadụ ibe ya hmm. aka mmadụ ibe ya ma ọ bụ ntị mmadụ ibe ya na ahụ ya ọ dị egwu ọ dị egwu ya ka otu nwa agbọghọ bidoro ise ya bụ tattoo wee see isi otu celebrity ama ama a na-akpọ Bobrisky imirikiti imi ụmụ agbọghọ wee seezie celebrity dịgasị iche iche maka na a ga-adashị ha ego Hmm. Ngwa, akwa efugo. Hey, Chineke nọ. Akwa efugo. Gịnị ka ị na-ekwu Matters arising. Gịnị ka ị na-ekwu? Gụchagodi ife ị na-agụ, gụchagodi ife ị na-agụ, na-agụ, na-agụ, gụwa. Gịnị? ka nke a na-aga ọtụtụ ndị naijiria enweela mmasị n'ihe gbasara celebrity tattoo a ụfọdụ chọrọ ka e see ha ebe ụfọdụ na-achọ ndị ga-ete ha ete mhm. n'oge na-adịghị anya o a ga-eseta ndị niile bụ ndị celebrity na mpata ụmụ agbọghọ ma ọ bụkwa na ọpụ ike ha mhm. n'oge na-adịghị anya hmm. eziokwu matters arising matters arising nke ọbụla pụtara n'egwu egwu hmm. anyị na-anụkwa kepụkepụ na otu nwa agbọghọ eteela otu celebrity gbọrọ o nyeghị ya one naira ya o nyeghị ya shishi ya mere o ji wee gbara ọsọ wee ṅụọ sniper